Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata uyu mnyamata amene dzina lake ndi rodrick rodrick amachokera ku mzimba mnyamata ameneyu nkhani yake ndiyosekesa komanso yomvetsa chisoni kwambiri rodrick anayamba kugwira ntchito pa kampani ina yake chaku mzimbako mu chaka cha 2019 wakhala akugwira ntchito pa kampani ija mpakana anamukweza udindo. Atamkweza udindo, anampasa udindo wa usupervisor. Ndiye atayamba kugwira ntchito ya usupervisor ija, anthu ena amene anabwera kale pa kampani paja anayamba kudandaula. Ampasa bwanji udindo iyeyo? Anayamba kupanga nsanje. Zotsatira zake anamupanga chipongwe. Rodrick anayamba kudwala. Akudwala chonchija, wakhala akuyenda mu zipatala zosiyanasiyana kufunafuna thandizo koma samam'thandiza. Ndiye panali mkulu winawake amene anawauza akazi ake a Rodrick kuti, Ndingathe kum'chiza munthuyu. Ndipo akazi a Rodrick anapita kwa munthu uja pamodzi ndi Rodrick. Koma zimene anawauza kuti apange, akazi a Rodrick sanavomereze. Anawauza zakuti, Sorry geze, ndiyankhulabe, koma ndi zosakhala bwino. Komabe ndikuyenerabe kuti ndiyankhule. kuti muyimvetsetse nkhaniyi anamuuza Rodrick kuti a- any- akanyera kansonga kamanyikaja akatenga aphatikiza ndi mankhwalawo nde akaphatikiza ndi mankhwalawo mkazi wake kapena mayi yake akayike mkamwa akayika mkamwa kenako akalavulire chinchani musefuliyani ndiye musefuliyani muja athiremo mazi mazi aja abwatise akabwatisa aphatikiza nzawo zimene amapangazo nde rodrick azimwa ndi zimene anakamba koma mkazi wake sizinamumvekere bwino even ine sizikundimvekera bwino nde mkazi wake anakana kenakono Anatsala ndi mayi ake, koma mayi ake n'kuti nthawi imeneyi panalibepo. Mayi ake anali ku nyumba za nkhalamba kumene anawasiya kuti azikhalako. Ndiye kenako anapita kwa mayi ake kukawaitana. Mayi ake anabwera ndipo mayi ake anapangadi zimenezi. Pano wiki yatha Rodrick wayamba kupeza bwino. Ndi pamene anandibweretsera nkhani imeneyi. Choti mudziwe ndi ichi akuluakulu, kholo ndi kholo ndipo chikondi cha mayi sungagule ndi ndalama ndipo sungachipange replace even mkazi wako sangatenge malo a mayi ako ndizomvetsa chisoni kumuona Rodrick anatenga mayi ake kukasiya ku nyumba za nkhalamba pamene iyeyo ali ndi nyumba ali ndi mkazi koma anakanika kusamalira mayi ake mu nthawi imene mayi ake akufuna chithandizo akufuna mwana wawo pafupi anawatenga kukasiya ku nyumba za nkhalamba. Choti muziwe ndi ichi akuluakulu, mwana akabadwa amafuna chikondi cha mayi ndi chisamaliro cha mayi ndipo amayi ambiri amapereka zimenezi kwa ana awo. Komano ndi zomvetsa chisoni makolo akakula amafunanso chikondi komanso chisamaliro cha ana awo. Koma ana ambiri amatenga azimayi aja kumakasiya ku manyumba a nkhalamba, kumene kuli nkhalamba. Ati singathe kuwasamalira. Azitipasa busy. Tikupita ku ntchito. Mu nthawi imene akufunani ndi pamene inuyo mukuwataya. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Apapa even Rodrick watenga mayi ake ku nyumba za nkhalamba zija. akhala nawo limodzi pozindikira mistake imene anapanga ndiye akuluakulu chonde ngati muli ndi mayi anu asamalireni ana ambiri ife sitimadziwa ubwino wa makolo koma umadzadziwa atapita amene amadziwa ubwino wa makolo ndi mwana oti sakuwadziwa mayi ake ndiponso khololo sanakhaleko nayo mwana oti anangobadwa even nkhope ya mayi ake sakuidziwa ndi amene amadziwa ubwino wa makolo koma anthu ambirimbiri amene akula ndi makolo samaona ubwino wa makolo pokhapokha atapita ndiye akuluakulu chonde ngati muli ndi makolo anu lemekezani makolo anu osatenga makolo anu chifukwa choti akalamba kumakasiya ku manyumba ankhalamba chifukwa choti mu nthawi imeneyi akufuna chikondi chanu afuna inuyo mukhale nawo pafupi